gba ọtọ wọchị onye ji eme autonomous wụ ọgụ n'ole elega ụka pụ na aka na ụgbara ule ebe seven years onye na-ebe amaghị fụma ya aka ya abịa aka ya aka ya achị nke achị ọbịachị amada mọ achị ụlọ ọrụ adị ụlọ ọrụ wei abịa kacha aka anụ anya ime ala ife dum ọ onye na-ebe and onye na-ebe bịa chiri anyị wekwubusa anya ọkpụ ukwu ọ na-akachakala ichi onyere egbe ife ibe onyere egbe ebughị ikpere ala ala gaghị ya eme ebe ya ọ na-achụ ọchụsị ya nsọ ala gwara ya nsọ ala ma okpogho ma ebulu ma ji ma mmanya o meghani ọmụmụ o meghani mbụ ụdọwa

from ụmụahịa around two o'clock waga nke igwe ọjị enwecha ya ọrụ m sekọnd ọ ga-ada m buru wọm handcuff abịa buya mmadụ nene atọ buru abalị isi ọm ọpụka hụ ụzọ agbagbu anya ya ọrụ nwoke na ka ọnwa m ọnwa m ọmụ agbagbugo anyị emegbuya nche elu achọ na ife allegation ebo anyị wa sị anyị eme kidnap anyị eji ebe anọchi arọchukwu road anọ m anọ m ụmụahịa zone 9 anọ m ya four days ozugbo anyị dịbụ ị na-agwa bịa bail anyị asị ịgba ya ekweghị ya na na 10 million ọ ebe ha gbere 10 million ọ egbere 3 million jenye ndị ọfada ndị ọgadịba mere fara ka a na anagwa 3 million ogbere 2 million ndị boys ndị elu ndị pepe sọkọ ọgụkpọ ndị boys ndị elu ogberekwa 5 million ndị ihe maka anụ amụọbịa ya usu sọpụsị ịba ịba na ụgbọ ụgbọ ga-aka ndị ife 32 ebula wọ arọchukwu ebula wọ arọchukwu imele mgbe ọzọ ife ife ọzọ mgbe anyị jikwa chọga ndị eze ndị eze ogo elu That's why I'm truly 2 million ndị elu wọnwa ewu 25 wọnwa ọkụkọ 20 ọ bụrụ bụ aga ọ sọ na eji eri dịkwa ntụli okpogho ụka akpọ ụka akpọ ebe ọcha bụrụ dịkwa gọọmenti aka anụ akpa na ogele o ife dum ịka akpa ụka akpụda gị o wee ji ndị eze gbamarala ịfọ because a nga nkewa eziokwu ndị ezi ogo ndị ezi ogo nwaanyị ga nkewa eziokwu wọ sị mba dị ga-emere mba ezie mba dị ga-emere mba ezie zaka egbupụ ọhafịa mba dị ga-emere mba ezie a na-adọrọ ịdọrọ ya ebepụta ife dum mmanụ mba je were 2.5 million nnewo ịchọrọ ịwasụ anyị ga-eme gwa mepụ eze eje eru abalị mbụ wọ sị mgbe odo lekuru kabinet ọ mmadụ abụọ eyi onwe abịa abalị mbụ ọnwa asatọ wọ sị eze okoroke lekuru kabinet ọ mmadụ abụọ eyi onwe abịa eje eru abalị mbụ ọnwa asatọ mba kuru kabinet ya mmadụ abụọ gaja anya amaghị ife ndị eze oge ọ karịrị

nwoke ọhafịa ya ekpewe ikpe ndị eze ọhafịa ekpewe ikpe onye ọha ikpe kwere egbara akpa n'ọhụ du ụlọ asụ nwata jegba nnọọ egbugara nna ya ike ndị eze adị gị na ama apụsa kpesa kpara ife ọkpa ama alachikwa kelewọ asụ mgbe mbụ a ndịara ịbọ unu sọ ndị ga-emere mba ese kpọtụ ugbu a mba ndị unu to 5 million unu mepere mba ese akpa anya anyị ga-eji ihe abịa unu hapụ kesha osisi ihe mbela ka ọ kwụrụ gaje anya ndị ga-eji ihe abịa akpụ ha wuo ụlọ ele ya ji gaa kọt ọgbadịgo dị ugbu a ebi ndị ichie wọda abịa gbada kọt abịa ịgba akaebe ebe anyị ekweghị ekwe emele gị ọdịka ebe ọ na-agba were gba mkpakpọ nke a ka anyị gaba ụmụahịa adu meche ebe a ọnwa a na-emetagala polisi ebe onweghị isi agalụdachi na na ụmụahịa je mee repọt ụjọ ha gba anya oku ji na ụda ji ike ọgụlụ ole wegwere 4 million jebere bunye m jesu na dị na ụmụahịa anọtaga ọkụ anyị mgbe wepụ anyị eku ndị mbụ ndị nọ n'okpuru ọkụlole njiru daji ike wala ale ya fọdụtara gị ịdị iche ma onye isi polisi nọ n'ụmụahịa asị anyị fa ya eme alọgụ DPO nọ ọhọfụ ịbọ asachi jikwara ekwekwara aka ịsọ ekwekwara aka ịsọ kpọkpọrọ aka anọrọ ụmụala asịba aka ndị dịga ji eme ndị emeghela anyị ife agbara chọrọ unu bịa unu emekwa anyị ife ka ọhafịa ife mana nkereba ya ime anọrọ ire ire ọfịs wa ntọ ụka nwa mere nọ n'ọfịs ya nwa mere nọ na tebụl ya sị anya ọjọọ eruwa mgbe o mechiri anyị alaghachikwa

ọ sịrị kalu ya ọsọ nna ọbọsọ ya lagbu ule kalu ya ya weda ọ nọ hụ ule ma bụ ugbu a ọ nọ ife ka mee ya ọ bụ nwụzi isi ọ nọ ele ụmụ anyị sere ụda nọ ọ mesoro ya nso ngwa bụ ụda ọ mesoro ya nso ọ tụtụga ọ tụtụga loo ya nwa sudana ya nwa agaghị ezi ụzọ ọnọdụ ugbu a ya gị nna agbọ onye ọba nọrọ abakụji ikpe erisia ya ifu nna agbọ ọlọkwuru ọlọkwubiri ure ọlọkwubiri ure ya gwesa mmanya ya gwesa anụ ya sị ma a sọọrọ ya obodo nsọ ma a sọọrọ ya nsọ onye na asọ ya nsọ o nwere ka ọ nwụọ ọnwụọ a ma asọ ya nsọ mkpọha mgbe anwụ kesi dị na-aja anyị anyị ndị aka anụ abụọ akpapụ anyị kpọọ na mgbakwuru medasị ọgbọ sere ya azụmazụ ga-eru abalị isii ọnwa isii at 2011 na agbakuru ya kụnye m kụnye m boodu ọnọ n'isi ịgba ya azụ sọ ịgba ya azụ mgbe otu ọbịa bịa bịa half past eight m sị ya na anaghị eji half past eight asọ ya nsọ ejiri ruo mana abalị ụra anaghị eneghe half past one ga-abịa ụbọchị eru half past one nke ụra anaghị eneghe ya abịa nsọ ịba mba nsọ agbapụ egbe ikoro daa n'ilu kwere mba kpọrị kpọrị kpọrị kpọrị kpọrị n'ilu si ba na agbọ ndị ndị agba aka ike mụtụ ya na agbọ lele onye kwuru ekwuru sọlọ na aka ọma isi awa igbo onye ebu ya dema na egosa mmanya mba awa eme mmanya ne nke ọgbọ ọgụ kọfọ mela ezokoro ka ọ na ọkwa mesi nọ na agba onwu mba kwesị o weda bikos nkụ dị na mba onye here wa nri o nwere ike a na-akpa ya ele ga-esi nnọọ nsọ dị ọrụ isi na na nna ọbasa okoro nna ọbasa okoro asọrọ ya nsọ isi eji aka anụ ya nụ ya jụọ aka nda ya jụọ aka nda achịpụ ya eze nna bilokoro ya jụọ aka nda chịpụ ya eze ọnwa chịpụ ya eze mmadụ ya duga ome ha ga-enwehụ ụnụ na maka gboo ha n'owu ji eruri mgbe ọnwụ rusa ọnwụ tọsa ya nwụọ elu ọdụ ugbu a ma ife ndị isi nkụ dị na mba nna ụwa omebe nna ụwa omebe echetara ya ifu ike adịkwa ya ya kwuru nna ọjụ omigwe ọ bịa nọchara ya anya nna ọjụ omigwe asọrọ ya nsọ ọfọ nna ụwa omebe nna ụwa omebe nwa nna ọjụ omigwe ya weda akpa ya isi obu esuta ya aka nna nwa nkwọ nna nwa nkwọ ya bịa ya ifu meche ọtaghị ike ya kwuru nna eke ụmụọga asọrọ ya nsọ isi nna ngọkọ me ha nwa nna eke ụmụọga ya weda ndị ọka weda ga ejewo ọfọ nwa adịghị akụkọ ụmụ oda ukwu ndị niile na-eje because ọ nọchiri ala mmadụ nnọọ ma mba udo nọ mba udo ụsokọ were ọfọ ọfọ wee ji eri eje ụsokọ ọgọ ya ala were ọfọ jeje olu eje koro oke ọ gịnị mere nnọọ ekpe ede adịghị ese ya foto akan adịghị ese ya foto ọbọn adịghị ese ya foto nnọọ wee debe wọk bọm adịghị ese ya foto nke adịghị ese ya foto anyị were foto adazi unu ibe mba gọnyere ala anyị were ife ọ si the man lelee o rutoro gị efu ebiri ife ọjọ doo ụlọ the man imekọ ọgbọ delegation sara efu ya mekọ ọgwụgwụ mgbe ụda akwụkwụ wọria wọgwụwa and that two days mba gwere mmanya ya gwere anọ ya ga nke the man a si the man ee ọgọ nwa ezio n'ọdị adịnala ripụrụ onye ọdị okuru ya akpa ndị ọma ọfịa aka okuru ya akpa ndị aka anụ aka ya rie alụgọ the man si alị m eme mgbe meriri o meriri ya onwe m otu ụzọ dị ife nene atọ the man ekpere ntasịrị ekpere gị the man ka aleke the man adịghị anụ ụhụ ụtụọ ya ma nrịwa ọrụ n'ihe maka na ụdị arụ n'ihe maka na ụdị 5 million wụ na-achọ enye ya ada ya mmamịrị isi kwụsị na gaalị kwụsị ọbịa alịgba mmamịrị nwa achịcha ịbọ n'ebe omenede ọkpụkpa ha ka anụ problem adị emedekwa eme ngọ ndị nọ na-ekwu ebe onye ọ ekwu afịfịa buji ụlọ ya buchie ebilite kutusi ụlọ ya ya mere ife kama na aka unu nyere anyị aka n'ọdụ ugbu a umeka n'aka ele umeka alụ bịa aga ụmụahịa ya si umeka alụ femasala ndị ogele ya si umeka alụ ndị ọgọchi meeting mụ bụ ihe ọdịrị baga mụ bụ ihe 150 bag of cement egwere mesi ibe bibi na-ebibi ugbu a manịgo ogele ọ manịgo ogele ọ cement ebibi ebibi mbakpa ga ya tụa dịrị ụmụ ya akpọgbara ife nwa mesi the man etu ume maka akpasibe etoolu ọ dịghị nke wọpụghị egbepụsị ogele ọ egbepụsị ogele ọ mmadụ ya anwụ anwụ ebe ogele egbepụsị ahụ ife ka na ogele mgbanwe ngwụ maka phone adụ ngwụ maka phone maka phone na nwa ya bịa eyi iwu ọbara anọ ọbara ime esi ya oyi iwu egosikwa ogele mgbe ọha anya wọ aka nri agba ọsọ mana ka abada ụmụ ahịa a na ha alụa ibe anataghị gị ike mba na-emekọchi na okele mbatadin emegale mmadụ bịa napụ ya onye si si n'ọnwụ nwụtụgbadị ife nwụtụ ya bata okele ọrịa napụ hee wọkwụ ata wabịasu onye nke ahụ kenya bụ rịa dati ya police bọ ụdị nkọwa nka kpa ahịa ọchịkwa nke ọkwa ahụ gbasa gburugburu anyị ọbali ọdụgbu unu gbara ipu igbu ọgwụ a nsọkwa ahụ anyị atọghị ime nke ụka ma akpa ma ogene ọ dịghị ebe ọ dị ebe ka ha lee ya aka akụ asị ụba wele adịgbo ya na chọọchị ụwa ka na-asọpụrụ efere ọka anyị ụwa na-agbala ọsọ ọ na-ahapụ ogene ya ọ nwere ga nke ụwa bịa ọ dịghị ife ọka mega emele ata ma imo ndị gọọmenti achọla ya weberela akwụkwọ bịa n'onyerebe onyerebe bere akwụkwọ jee serve wọ ọ bịa serve wọ Ụmụahịa onyerebe bere akwụkwọ ọja anị bere ndị dara afa ya o ji eme mba ya ji erua ndị kwere ya dara n'akwụkwọ

abịaghị ụlọ m by 2 o'clock wọ akụtụ m ụlọ m jụọ wọ onye wọ sị m gbape m sị wọ chi ejile mgbe eru ụtụtụ unu bịa wọ sị m ma m agbapeghị wee bụ oke ụlọ mee m atụ agbụgbọ agbụgbọ ahụ m atụ ewekwara anya nkụ

Jelọk ahụ ga-arụ mgbe onwe m agadịrị sheba andị anọkọta andị asatọ anjanwebe ọgụ Ụmụahịa je mera wọ report n'ime ndị human rights anje mera wọ report ụmụ nke anyị ga-ejebe ije ọnwụre mgbe ọ dị Ee, a mera wọ report. Mgbe m mere report ọha anyị achị anyị ọlaja wọ bịa ha wọ meghe arụsa wọ sebiri njọ ma ọsị akpọ ndị human rights ma ọ bụkwa kuji akwọ aka anụ wọ mechi na m akwọkwa kuji nkọma aga eritu ife emechie ọba ngwa na me 5000

misonya atọrọ m mba ọdọ ya ejiri ọnwa eri eri ọ dị obi anyị eji ọnwa eri ọ dị obi anyị atọrọ m ya ọ rị nri ihe eji ọ before ya oru ukwu ha mba ọdọ anyị atọ anyị eri eji anyị antọrọta ọife amfụga aka nụ ọbịbọ ọsọ nwa mgba ka m sị unu ọwụ eyere anyị aka elego mmadụ na-eje na-aga ụlọ ya gaa ra gaa ra ụra unu yere anyị aka ọife nkụ bịa kanị aka nzọ ọrụ unu ọka bịara kpara anyị sọgbara si ndị ezi ogo agụ ndị eze

ifeanyị aka ya ebe ọ tụdara anya aka ebe ọ tụrụ anya aka bụ nke bi na ụzọ Timber Road ndị ife ọzọ nke bi na Timber Road ebe ọ maazị abịa abịa ịbọ o nwere mgbe a mbịa o nwere mgbe a mbịa onye mụ na-agba bịara njem ọhụ Prince

anyị anaghị ama nke agbagbala iche isi kedụgo ji na Ha ha mba unu ha mgba unu ajụ ajụ ha mkpa ya eleghị ụgbọ ọ pụta unu amaghị sị e nwe ife a kpọ customary court e nwe magistrate court e nwe high court unu ha ka unu dum ọnwụ unu amaghị sị ibe ụbọma nkụta ụba ọ nke federal government gị ruo ebe ha na-ajụ ị chọ m kpere gị unu amaghị sị eme gị rue ekwuruwu gị ibe ma ị chọghị ikpe ikpe ha asị gị ma gachi ikpe unu amụrụ ka ọ ga-esi eme i ru ebe ọ gasị ba m ekpere